ekwuburu m ya ekwu mana o nwerọ onye kwele ọkwa ekwuburu m ya kịta nwa dibịa ekwukwena ya agwara m ụnụ na krismas ya ama ntọ ụtọ obi adịrọ maazị Nnamdị Kanụ mma n'ụlọ mkpọrọ ọ nọ ụnụ na-akwado krismas ọ gbaala afa n'isi maazị Nnamdị Kanụ geenụ ntị ka ụnụ nụ ihe o kwuru ọ ma nsi m n'ọnụ pụta ntị m akarọ nke ụnụ geenụ ntị ọ mụnwa bụ ike si n'igwe zugo n'egwu agbara m afa n'isi nwanne anyị nwoke bụ Nnamdị Kanụ taata ka m malụ na ndụ ya ọ dịkwa o wee bụrụ na maazị Nnamdi Kanu na-ebe akwa ụtụtụ ehihie abalị o wee bụrụ na maazị Nnamdi Kanu na-akwa akwa arịrị maazị Nnamdi Kanu anya mmiri juru ya obi kedu ihe ọ na-ebere akwa o wee sị na ndị Igbo niile gbakọtara ya azụ na mgbe o neediri ndị Igbo most ka ndị Igbo ji gbakọta ya azụ onye ọbụla anọrọ na-achọ ka ha ga- na-akwadobe ka anyị si wee gba disi disemba maka na o jego mkpọrọ mbọ niile ọ na-agba ka ndị igbo nwere onwe ha n'aka ndị hausa mbọ niile ọ na-agba o wee bụrụ ife a ka ndị igbo mere ya na ya gazịrị mkpọrọ o nweghị onye na-ajụ ya ma ọ ka dị ndụ ma ọ ka nwụrụ anwụ o nweghịkwanụ onye jụrụ ya ma ọ ka na-eku ume n'ime mkpọrọ afụ ọ nọ agbara m afa n'isi maazị Nnamdị Kanụ obi adịrọ ya mma ma ncha kedu ihe ngị bụ nwata nwoke nwata nwaanyị na-akwado krismas 2025 ebe maazị Nnamdị Kanụ nọ na mkpọrọ ọ bụrụ na ọ wụ ka e ji na mkpọrọ ma ọ bụ na nwanne gị ka e ji na mkpọrọ ị ga-akwadokwa krismas the answer is no mana ofu ndụmọdụ m chọrọ ịdụ ngị bụ nwoke ngị bụ nwaanyị na-anata na disemba a. kwadokwa onwe gị ọfụma maka ndị ilo na asị karịrị akarị ndị nsi na aja karịrị akarị ndị a ga-enyere ihe onyinye ndị a ga-etinye ihe na mmanya o nwere ndị ga-anata krismas a with ndụ ma ha ya-anachigha with ndụ nwee ndị ga-anata na ndụ e buchigha ha n'ọnwụ Mm? ọ ya bụ advice m chọrọ inye ngị bụ nwata nwoke na-anụ olu m nwata nwaanyị na-anụ olu m efailukwana ịkwado onwe gị ọfụma dịka m siri wee kwuo a ka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ high chief ikesiri igwe zu aka ji ọfọ nataru chi m ọ bụrụ na o nwere ife ị na-afụ na ndụ gị na-agbagwoju gị anya mee ka m malụ na ọ sọ ọlụ mmụọ ka m na-alụ ọ bụrụ na ị na-agba ndị ọcha ụgwọ ndị ọcha na-akwụbu gị ụgwọ mana ọ nọkataziri ọ dịzie ka ọ na na ọ da agazi mee ka m malụ chatia m with nọmba ahụ anyị fụrụ na screen a ọ ya bụ my whatsapp nọmba ka m gosi gị ka esi egbu ebi gosi gị ka esi asa ebi maka na enwelu ka esi egbu ebi